n balimaw message kunkurun dɔ de bɛ n bolo ka lase bɛɛ lajɛlen ma n bɛ lamɛnni jamaw fo ani kanubagaw n bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ y'an kanu min b'an ka video suivre cent pour cent an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na ka yira aw la k'a fɔ basi foyi t'aw la yan basi foyi t'an na ani aw bɛɛ bɛ kurun kelen de kɔnɔ ni an ye wideyo min kɛ wideyo nin an y'a dabɔ de ko min bɛ senna nin waati in na n'o ye lajaba min bɛ ka ta ka an balakaw sɛgɛrɛ donc an y'a dabɔ o de kuma kama n'i ye a ta k'a jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko kuma de bɛ na ni kuma ye i y'a ye kuma de bɛ na ni kuma ye ko yɛrɛ dabɔra fɛn yɛrɛ min kama a taara ka bolo da yɛrɛ parce que an kun y'a dabɔ musolakaw de kama olu ka bɔ hakilina fɔ mun bɛ sen na parce que a ko de b'olu kan olu de y'an baw ye olu de bɛ sɛgɛn an nɔfɛ fɛn bɛɛ ko o ko bɛ sen na olu de b'a bɛɛ kɛ an ye donc o hukumu kɔnɔna na an bɔra an y'a essayer ka ligne bila parce que munna ne bɛ ligne bila ka n balimaw n'i y'a ta k'a lajɛ maa min bɛ yen n'a bɛ kariya k'a yɛrɛ ka nimoro personnel yɛrɛ bila réseaux sociaux kan a ka dɔgɔ dɛ videokɛlaw la a ka dɔgɔ ne ka nimoro min filɛ réseaux sociaux kan nin nin ye ne yɛrɛ ka nimoro de ye a tɛ change nimoro in tɛ change ne ka nimoro personnel de filɛ n ka paji sanfɛ a tɛ change nimoro change change ba tɛ yen ne ta la o de la n bɛ n ka facebook dayɛlɛ donc n bɛ émission sigi parce que ne ɲɛ b'a la nafa de b'o la parce que ne ɲɛ b'a la kuma ka di maa caman ye ka bɔ ka kuma an fɛ hakilina min bɛ yen k'a fɔ an ka tila tila ni ɲɔgɔn cɛ mais n'i y'a ta k'a lajɛ ɛɛ maa caman bɛ yen video kɛ ka di u bɛ siran olu ye siran ka da mun kan dɔwɛrɛ tɛ u ka mɔgɔw bɛ kuma man di karisa kana nin kɛ i sen bɔ nin na nin t'i ka ko ye ɛɛ kuma caman caman kuma caman caman min fɔ bɛɛ ma mais anw ye nin bɛɛ jateminɛ ko ninnu na ka an ɲɛ tugu k'a kɛ sinon an fɛn fɛn filɛ nin ye k'a kɛ nin ye an bɛɛ ka mɔgɔw bɛ dɔ fɔ an ye ka daminɛ an teriw la ka na an balimaw la ka na an sinjiw la dɔ bɛ fɔ nin bɛɛ ye u bɛ dɔ fɔ an ɲɛna mais ɛɛ n'i ye o yɔrɔ ninnu ta k'u lajɛ ni an bɛɛ y'an ta o fɛ jamana in ti jɔ ni an bɛɛ ko ko an b'o kuma ninnu lamɛn walahi jamana in ti jɔ n'i y'a ta k'a lajɛ bi maliyɛnw bɛ kule min na erezo kan bi n'o ye jamana ko ye nafa b'a dɔw la nafa t'a dɔw la ɔ nafa b'a minnu na mɔgɔ hakilimaw de bɛ se k'u dɔn k'a fɔ nafa bɛ nin na nafa tɛ nin na mɔgɔ hakilimaw de bɛ se k'u dɔn o la dɔwɛrɛ tɛ yɛrɛ yira tɛ an b'an yɛrɛ ka nimoro pɛrisɔnali bila rezo kan yɛrɛ yira tɛ foyi tɛ k'a dabɔ dɔrɔn kanubaw kuma bɛ minnu kɔnɔ bɛɛ k'i ta fɔ sabu mɔgɔ kelen t'a bɛɛ dɔn ka sigi ka video kɛ mɔgɔ ye a jagɛlɛya tɛ bɛɛ la mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ siran mɔgɔ caman bɛ yen fana olu ta ye mɔgɔw bɛ kuma ma ne y'a daminɛ n ka mɔgɔw bɛ n dɔgɔya n ka mɔgɔw bɛ dɔ fɔ mɔgɔ caman bɛ yen olu taw ye o tɛ porobilɛmu ye ɛɛ ne yɛrɛ mun filɛ nin y'aw kɔfɛ ɛɛ ka kuma bɔ n ma nin dabɔ weleli kama o mɔgɔ dɔw bɛ ka n wele n ma nin dabɔ weleli kama o nin ma dabɔ weleli kama nin ye video kunkurunin dɔrɔn de ye dɔrɔn k'a fɔ bi wulada na n bɔra ka video min kɛ mɔgɔw k'a faamuya dɔrɔn k'a fɔ ɛɛ mun kɛra bi wulada in na vraiment a dabɔra de ɲani de kama a ma dabɔ tiɲɛni kama a ma dabɔ k'a fɔ i bi fan dɔ maa dɔ ta ka fan dɔ maa dɔ to yen nɔ a ma dabɔ o kama nin ye ko daminɛnen de y'an bolo an bɛna kuma actualitéw kan misali la sisan nin de bɛ yen sisan n'o ye banɛni ko ninnu ni fɛnkɛw an m'a dabɔ maa kelen kama an m'a sɛbɛn titiri la k'a fɔ an bɛna video kɛ karisa ka banɛni an m'o kɛ an ko ko minnu bɛ banɛni kɛ erezo sosiyo sanfɛ puruke a ka se ka dabila muso fara cɛ kan maa kelen ko tɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ nana jateminɛ k'a lajɛ n balimaw an y'a fɔ an dafalen tɛ filiw bɛ se k'an sɔrɔ n'an filila mɔgɔw kana jigi an na o yɔrɔ la paseke ne mun filɛ nin ye ne ma kalan ne ma kalan kalan min bɛ yen ne m'a kalan n'o ye ka faransɛ kalan ne m'a kalan ne ye morikalan de kɛ aw ɲɛ bɛ ne sigilen na aw ɲɛfɛ garibu don ne ye garibu de ye ka garibuya kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ka sɛgɛn ka marasa kɛ mɛ faransɛ kalan nin ne m'a kalan hali ni ne bɛ sɛbɛnni kɛ n b'a don telefɔni kɔnɔ telefɔni mana mun di yan n b'o de bila yen walima n k'a sɛbɛn arabu la telefɔni mana mun di yan n b'o de bila yen donc kuma madon yɔrɔ ninnu kuma madon yɔrɔ min bɛ yen ni a bɛ se ka mɔgɔ sama ka se sariyaso la a man di ne ye ne ka don olu tɛrimu ninnu kɔnɔ o de kama an bɛ bɔ an bɛ nin kɛ an ye siko ta siko talen rezo kan n ka rezo sanfɛ a diyara maa caman ye kɛmɛ kɛmɛ sarada la i b'a sɔrɔ a diyara di purusan ye a ma diya di purusan ye o yɔrɔ ninnu o kana mɔgɔ tɔɔrɔ hali ni ne tun ye jɛnɛ sogodogo sɔrɔ ne tun bɛ jɛnɛ sogodogo ta kuma kelen bɛ yen fana n bɛna o yɔrɔnin fɔ mɔgɔw ɲɛna adamadenw an ka sabali adamadenw an ka sabali rezo soso ka kuma a ma nɔgɔ a ma nɔgɔ cogo di n'i y'a fɔ a bɛ to yen de i n'a fɔ dɔnnibaaw ko ko denmisɛnnin n'a ye kalan kɛ a denmisɛnninama k'a daminɛ san wolonwula la n'a ye fɛn fɛn dɔnniya fɛn fɛn ta o la k'o dɔnniya o bɛ to a kunkolo de la i b'a fɔ n'i ye tiiri ci fara kan a bɛ n'a fɔ n'i taara tiiri ci fara kan foyi tɛ se k'o bɔ yen fiɲɛ tɛ se k'o bɔ yen foyi tɛ se k'o bɔ yen o bɛ to yen de kudayi o de la an ye nin ko ninnu daminɛ an mago bɛ bɛɛ hakilina la k'a fɔ an ye karisa ta an kun man ka ta mɔgɔ k'o b'u kun na ne bɛ yan walahi n bɛ n kali a kan n bɛ segin ka n kali a kan walahi mɔgɔ mana ne ye seleri kɔnɔ dɛ mɔgɔ kɔni ye seleri ko kuma fɔ ne ɲɛna mɛ seleri ko kuma fɔra ne ɲɛna don hali n'a kɛra kafiri ye mɛ n'a bɛ ka mɔgɔw ka hakɛ yir'u la sadi adamadenya yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye mun ye i ka adamadenw ka hakɛ ɲini k'a yir'u la ka u ka hakɛ yir'u la o ye ka mɔgɔ bɔ jɔnya kɔnɔ fɔlɔ ka mɔgɔ bɔ ka mɔgɔ sama ka bɔ jɔnya kɔnɔ o de ye ka mɔgɔ ka hakɛ ɲini k'a yira la karisa i kan ka taa nin sira fɛ ne nana olu jatew minɛ k'u lajɛ ok n balimaw n ka rezo kun taara n ka rezo kun taara wala ne ye o de jatew minɛ k'a ye ka arasa ka ko bɛɛ ta olu jateminɛ k'a lajɛ balimaw nafigiya man di ne dɛ n tɛ nafigiya fɛ ne tɛ nafigiya fɛ nafigiya man di n tɛ nafigiya fɛ wa n ti kɛ nafigi ye fo ka taa n sa k'a fɔ aw ɲɛna ne a ye video in kɔnɔna ta k'a lajɛ hakilina dɔ tun bɛ n na k'o fɔ ni ko n b'a fɔ kuma o kuma mɔgɔw ka apɛli bila mun ka di ne yɛrɛ ye mɔgɔ minnu bɛ sigi k'an lamɛn su ani tile k'u ka baaraw bila k'u ka fɛn bɛɛ bila k'u sigi k'an lamɛn san purusan anw kan ka kɛ mɔgɔ ye anw minnu bɛ sigi ka kuma n bɛ video kunkurunnin de dɔrɔn sini video bɛ yen video yɛrɛ yɛrɛ bɛ yen sini sini ni bubu la ka emisɔn banna an bɛna emisɔn in an bɛ kɔntiniye n'a ye sini video fila de bɛ yen video fɔlɔ o bɛ kɛ kunun bi an ye video min kɛ an bi kɔntine k'ale tɔ dafa ka lini di an kanubɔw ma ka lini di musolakaw ma a ka di ne de ye musolakaw ka bɔ ka kuma ko in na kosɛbɛ mɛ fɛn min don a ka gɛlɛn n'i ko k'i bi mɔgɔw wele rezo soso sanfɛ bɔn nin ye muso ka nimoro nin tɛ muso ka nimoro an t'o dɔn donc anw bɛ se ka ta de ni an ye mɔgɔ ta ni cɛ don an bɛ u ka kuma dɔgɔya ka a kɛ musolakaw ta ye bɔn n balimaw mɔgɔ min bɛ nin bɛɛ la ka a isaye ka fɛn dɔ tiɲɛ yira mɔgɔw la mɔgɔw bɛ se ka mun faamuya an balimaw ne hakili la maa kan ka tugu o nɔfɛ dɛ o de la ne ni maa si tɛ bɛn ras bath ka ko la ne jɛɲɔgɔn kɛra i ye cogo o cogo n'i ko k'i bɛ fɛn fɔ ras ma fɛn min bɛ yen a man di ne ye ne b'a isaye k'i bilasira aa n'i ma sɔn kɛlɛ t'a la o n b'i to i kelen b'i ka baro kɛ donc an ka ko ninnu ne hakili la rezo kun tigɛra ka n to kuma min na n bɛna kɔntine n'o ye n'o ye k'a fɔ minnu b'an sui rezo soso kan an k'u bonya minnu b'an sui rezo soso kan n bɛ segin a kan an k'u bonya mɔgɔ minnu bɛ sigi k'u ka tan ta ka an sui rezo soso kan an k'u bonya olu bonya dɔ ye mun ye olu bonya dɔ tɛ k'a fɔ an kana an sigi ten an kan'u nɛni an kan'u dɔgɔya o ko tɛ u bonya dɔ bɛ sɔrɔ mun fɛ o ye u bɛ ka anw lamɛn olu bɛ ka fɛn dɔ de fɔ anw ye n'u y'an ka kuma lamɛn fili min b'a kɔnɔ karisa a kɛ tan nɔn karisa kana nin kɛ karisa a kɛ tan an kan ka olu ka kuma de lamɛn sabu cɛ o cɛ bɛ yen n'i y'a ye i bɛ n'i sigi rezo sanfɛ k'a kɛ kuma camanba ye i ɲɛ b'a la mɔgɔ dɔ de bɛ k'a ka tan ta k'a sigi k'i lamɛn n'o mɔgɔ t'i bolo i tɛ kurazi sɔrɔ dɛ mɔgɔ caman y'a daminɛ u y'a ye mɔgɔw t'u jate mɔgɔw t'u suyi u dekurazera u y'a bila aw minnu bɛ yen ni mɔgɔw b'aw suyi n'u fana ye ladilikanw di aw ma a ye ladilikan ninnu minɛ parce que mɔgɔ kelen t'a bɛɛ dɔn bamanan ka min ko ten ko n kelen b'a bɛɛ dɔn kelen b'a bɛɛ fɔ i kelen b'a bɛɛ de cɛn o la an ka an lamɛnbagaw lamɛn mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ an lamɛn an k'u lamɛn n'u ye ladilikan min d'an ma an k'u lamɛn sanfɛmɔgɔw ka dugumamɔgɔw lamɛn dugumamɔgɔw ka sanfɛmɔgɔw lamɛn ɔ aw minnu bɛ hakilinaw d'an ma n'a bɛ sigi k'a lamɛn ka tiɲɛ ni nkalon dɔn k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'o ye an filɛbagaw ye an fana ka sɔn ta ma o de b'a diya ko sɛgɛnnafiɲɛbɔ k'a bɛ kɔmɔ surugu kan diya ne kɔni b'o bila de kɔnɔ cɛw cɛ ni misali awɔ ne ma ne b'i jaabi ne ka nimoro pɛrisɔnali de filɛ n ka paji sanfɛ nimoro pɛrisɔnali a tɛ sanji diɲɛ bɛ wuli da sanfɛ fo n'i ye jamana in bila dɛ n'o tɛ a tɛ sanji n'i ye n wele n'i y'i ka hakilina fɔ mun bɛ n fɛ ka f'i ɲɛna n b'a f'i ɲɛna mɛ nafigiya kɔni ne ti don a la ne ti don nafigiya la kana fɔ k'i bɛna dɔ kɔrɔfɔ ne ye ka dɔ kɔrɔfɔ dɔ ye ne ti sɔn mɔ n'i kɔni nana hakilina di kɔni na ne kɔni mɔ ka di ne ye mɛ n'i nana k'i bɛna mɔgɔ dɔ de kɔrɔfɔ ka dɔ fɛngɛ ne ti sɔn mɔ paseke o ye ne bɛ ka nafigiya ju tigɛ o man di ne ye o la sini an bɛna kuma apɛli bi bila nimoro bi bila bɛɛ ɲɛ bɛ nimoro in na bɛɛ k'i labɛn sini ni bubu la ka emisɔn banna n'o bɔra yen fana kura min b'an bolo tugun o ye mali sise angletɛri n bɛna o invité n ka tableau sanfɛ o bɛɛ ye bana nin ko kelen de ye o émission bɛɛ ye bana nin ko kelen ye ale bɛna kuma de ka hakilinaw di a ko bɛ se ka ban ban cogo min na ale bɛna bɔ k'a ka hakilina di o la sini o video fila de bɛ n bolo 20 heures waati ani 13 heures o video fila de bɛ n bolo sini mɔgɔw k'u pɛrɛ bɛɛ b'i ka tata t'a la n'o bɔra yen samedi fana le grand samasa samasa abdramani samasa an ka maakɔrɔ min b'an bolo n'a bɛ faransi kɔnɔ yen a bɛ faransi a bɛ mali ko dɔn kojugu yiriden kalandenw don a bɛ mali ko dɔn dɔnku a bɛna fɛn caman fɔ an ye faransi yɛrɛ kolokololen don mali la kun min na mɔgɔ caman t'a dɔn kɛlɛko in dama tɛ o a ye ɲɛfɔli kɛ ko faransi bɛ mali la a kolokololen don mali la kɛlɛko in dama tɛ ko wɛrɛ de bɛ yen minnu tɛ kɛlɛ ale de bɛna bɔ k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna bɛɛ k'a lamɛn samedi don trois heures waati samedi nata ye o émission fana b'an bolo n'an bɔra yen fana émission wɛrɛ min b'an bolo ka tugu o la o ye haut conseil président min bɛ yan a bɛna bɔ a bɛna dɔ fɔ an ɲɛna o émission fana b'an bolo mais an n'ale ma kuma don kan fɔlɔ n'an bɔra yen an ka atifisi minnu b'an bolo yan n'u ka ko gulonnen don ka mɔgɔw dɛmɛ u ka papiye kow la an bɛna o fana ta olu fana bɛna kuma caman fɔ an ɲɛna papiye kow la paseke eh, fɛn min ka jugu adamadenya yɛrɛ la kosɛbɛ n'i t'i ka hakɛ dɔn o yɛrɛ de ka jugu olu ye mɔgɔw ye olu bɛ a a esaye ka an ka hakɛw yira an na yan donc an bɛna o mɔgɔw dɔ ta an ka tabolo sanfɛ eh, eh, tabali sanfɛ u bɛ kuma an ka plato sanfɛ u bɛ kuma o bɛ diya maa caman ye wa mɔgɔ caman nege de bɛ o fana nege de bɛ mɔgɔ caman na donc an bɛ taa nin taacogo kɔnɔna na an bɛ mɔgɔw mago dilan an b'an ka maliko kɛlɛ kɛ an bɛ taa nin cogoya de la fanɛni banɛni ni maa si tɛ ja la n'i ye n kelen ka mɔgɔ mɔgɔ ka video partage n ye video daminɛ lamɛn kuma ɲɛnama b'a kɔnɔ n b'a partage awa ni a tɔ taara kɛ nɛni ye ɲɛfɛ yen ne nana a bɛɛ lamɛn fana n b'a jigin ka bɔ n ka paji kan n b'a kɛ ten paseke dɔ kɛra nin ko ninnu na dɔ kɛra nin ko ninnu na donc o la n b'a fɔ aw ɲɛna an ye video min kɛ bi mɔgɔw ka nin hakili ta hali maa min tɛ seku ye n'a ko k'a bɛ na ne ka paji sanfɛ ne b'a ta n ye kuma min fɔ seku ɲɛna a y'a mɛn o wa a y'a faamuya fana komi a ye layidu di a tɛ se jɛnɛ ma tugun jɛnɛ yɛrɛ dama tɛ fana hali mɔgɔ wɛrɛw fana a kana se olu ma o bɛɛ ka di ne ye nafa tɛ nin kɛlɛ ninnu na nafa tɛ nin na tiɲɛ yɛrɛ la nafa tɛ nin na bɔn n k'a fɔ aw ɲɛna fana nɛni min bɛ da ne yɛrɛ kan n b'o fɔ nɛni min bɛ da ne ka la a ka ca n tɛ foyi f'u la olu ka n'u ye ne tɛ bɔ ni yɛrɛ nɛgɛ k'a ye ne tɛ bɔ n'u ye n'olu bɛ bɔ ni u taw ye ne tɛ bɔ ni n ta ye ne tɛ maa si nɛni o de kosɔn n wasalen bɛ sigi yɛrɛ dusukun kan n ma nafiya kɛ maa ye ka wale bɛ maa bolo awa maa ma n nɛni ko n bɛ n ta sara i la a tɛ yen o la an ye misaji caman sɔrɔ ko k'a di jɛnɛ sogodogo ma wa an b'a lase mɔ n'ala k'a kɛ minnu ka surun jɛnɛ sogodogo la aw b'a fɔ jɛnɛ sogodogo ye k'a ka di ne ye ne yɛrɛ yɛrɛbakun sidiki fofana sini a ka na n ka emisɔn kɔnɔ a ka di n ye sini jɛnɛ sogodogo ka na ko aw k'a fɔ a ɲɛna ko ne ka nimɔrɔ a bɛ senbatisa kɔnɔ a bɛ senbatisa biro kɔnɔ aw k'a fɔ a ɲɛna ko sini n b'a fɛ k'a ye n ka plato sanfɛ n b'a fɛ a ka kuma n ka plato kan parce que jɛnɛ ka misaji min bɛ di ne ma o de ka ca ni bana si ye parce que a bɛ mɔgɔ caman ɲɛna ko ne ni jɛnɛ bɛ kuma san burusan ɔ u b'a fɔ n ɲɛna fɔ jɛnɛ ye nin f'a ɲɛna misaji vokaliw bɛ na sɛbɛnni bɛ na fɔ jɛnɛ ɲɛna a ka sabali o caman de bɛ na ɔ kɔmi mɔgɔ caman bɛ lini kan nin waati in na a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman bɛ mɔgɔ minnu bɛ lini kan olu bɛ se ka jɛnɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ne kan a y'a fɔ jɛnɛ ye ko sini ko ne ko k'a ka na n ka plateau kan o ka di n ye kosɛbɛ komi an bɛɛ ye mɔgɔ sugu kelen ye arasa ka d'ale ye cogoya min na a ka di anw fana ye ten danni ka d'ale ye cogoya min na a ka di anw ye ten mali ka d'a ye cogoya min na a ka di anw ye ten a ka faniw fana ka d'a ye cogo min na a ka di anw ye ten an tɛ tɔgɔ ɲini na an y'o de fɔ an ye tɔgɔ min sɔrɔ alihamudulila o b'an bɔ tɔgɔ ko tɛ an na an bɛ yen de ka mɔgɔw kunnafoniya wa an t'a fɔ ko an tɛ fili dɛ n'an filila min na fana o ye adamadenya yɛrɛ n'a taabolo ye o tɛ tugubanjiya ye k'a fɔ aw ɲɛna a y'a fɔ jɛnɛ ɲɛna ko jɛnɛ ka na n ka plateau kan sini eh, tɛrɛzɛri ni bubu la ka emisɔn banna n mago bɛ jɛnɛ na n ka plateau kan n y'a wele n m'a sɔrɔ fɔlɔ mɛ n bɛ tila ka segin a kan k'a wele mɛ aw minnu bɛ yen ni aw y'a sɔrɔ ko sidiki fofana tan ni fila min na ka bɔ dunandugu kɛnɛmu ko a ko k'a mago bɛ jɛnɛ na a ka pilato sanfɛ sini tɛrɛzɛri k'a k'i gɛlɛya cogo min na a ka pilato sanfɛ lasɔrɔ o de ka d'a ye n balimaw ka layidu di aw ma n bɛ segin ka layidu di aw ma manamana ko rezo sosiyo sanfɛ manamana video préparer video a tɛ ne y'a la tugun n ti dimi maa si kɔrɔ n'i nana n'i ye mun fɔ i kungo de b'i bolo ne ti dimi maa si kɔrɔ n'a y'i diya taa wideyo sigi ne kan ne ti dimi maa si kɔrɔ mɛ n ka hakilina ye mun ye n b'o de kɛ ni n bɛ bɔ a kan don min na n bɛ taa n sigi n ka foro kɔnɔ ka n ka baara kɛ mɛ CDR ko kɔni an bɛ sa o la o layidu talen don an fɛ kaba ala k'an dan an ma don maa ka association na kaba ala k'an dan an ma don association na CDR dɔrɔn o de ye n ka association ye wa n b'a kɔnɔ fo n ka donc k'o fɔ aw bɛɛ ɲɛna k'o jɛya aw bɛɛ ye an bɛ baara min na a kana bala maa si la n'an ye mɔgɔ mɔgɔ invité an ka plateau sanfɛ k'a ka na i hakilina di o kana bala maa si la parce que hakilina ye hakilina de ye mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn jɛ yɔrɔ dɔ la u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la voilà o de tun bɛ n bolo k'a fɔ a ye k'i gɛlɛya kosɛbɛ k'a fɔ jɛnɛ sogodogo ye k'a ka ye tan ni fila min ka pilato kan sini tɛrɛzɛri bubu la ka emisɔn bɛ ban dɔrɔn ne bɛ yɛlɛ voilà o de bɛ n bolo k'o fɔ aw ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la n sɛgɛnna jɛnɛ nɔfɛ n b'a ɲini n t'a sɔrɔ mɔgɔ caman bi ka message di yan mɔgɔ minnu bɛ message di yan ko n k'a di jɛnɛ ma u ka hakɛ to ne tɛ jɛnɛ sɔrɔ ala ko tiɲɛ ne t'a sɔrɔ mɛ sini n'a yera n ka plateau kan o bɛ diya n ye kosɛbɛ jɛnɛ masurunamɔgɔ minnu bɛ ka su nin waati in na ko ni jɛnɛ sera ka ye n ka plateau kan a bɛ diya n ye kosɛbɛ a bɛ diya n ye kosɛbɛ hali ni a sera ka message di n ma n ka privé la a bɛ diya n ye kosɛbɛ mɔgɔw ka nimoro ta

bɛɛ ka dɔ sɔrɔ ko fɔ donc a y'a fɔ jɛnɛ ye ko sini ko n mago b'a la an ka plateau kan voilà nin ka ban an bɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ an ka kɔntini n'an ka liti ye yɛrɛfɔ man ɲi an tɛ yɛrɛfɔ la n'o tɛ an bɛ baara min na a dɔnnen don ni ala ka jɛ ye an bɛna mɔgɔba caman invité n ka plateau in sanfɛ inshallah ni ala ka jɛ ye n bɛ ka message minnu sɔrɔ alihamudulila n bɛ ala tanu ka ala waleɲuman dɔn n bɛ ka message minnu sɔrɔ sisan a misali ninnu a bɛ ka n kɔntan kosɛbɛ mɛ mun ka di n ye n balimaw ne filila yɔrɔ min na a ye don n ka piribe kɔnɔ a k'a fɔ n ɲɛna hali n'a ka di mɔgɔ min ye mɔgɔ min i bɛ se ka sigi rezo sanfɛ i n'a fɔ facebook kan a karisa i filila a bɛ nin yɔrɔ la ne tɛ dimi o la video yɛrɛ sigi ne kan karisa ka fili yɔrɔ filɛ nin ye o ka di ne ye o tɛ ne dimi ne mago t'o si la mɛ n b'a ta n b'a fɔ wa karisa e de ye ne nin ye mɔgɔ ka fili yira n na dɔrɔn a banna an bɛ video nin jɔ nin yɔrɔ la yan k'a fɔ aw ɲɛna nin kuma de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ɲɛna an ye baara min kɛ bi n'o ye ka video kɛ bi ka mɔgɔ caman sigira u ye seku ka kumaw lamɛn a ye kuma minnu fɔ u y'a lamɛn bɛɛ y'i ka tata ta la ɔ komi a yɛrɛ ye layidu di k'a tɛ kuma jɛnɛ kan bilen o diyara ne yɛrɛ ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye k'a kana walili ni sanfɛ ɔ nin fana siɲɛ fɔlɔ ne n'a ka kuma ɔ an b'a fɔ a ye fana tulo kunnandi o de bɛ ladilikan mɛn mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin ko ninnu na yɛrɛ sulu ka banni ni n'a fɔra karisa a to a to a to maa kelen k'a fɔ maa fila k'a fɔ maa saba k'a fɔ kana sɔn jama da ka ɲɛsin i ma dɛ a man ɲi mɔgɔ ma o la sini an mago bɛ jɛnɛ la an ka pilato sanfɛ a y'a fɔ jɛnɛ ye ko tan ni fila mago b'a la a ka pilato sanfɛ wala video kunkurun de ninnu don k'o lase bɛɛ ma k'aw fo ka wale ɲuman dɔn ala ka sababu ɲuman kɛ an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye a kɛ fanga ala k'a d'anw ma an bɛ baara min na k'a kɛ n'o ye ka mɔgɔw fo k'u bɛn ala k'a fanga d'an ma maa caman y'a daminɛ olu dɛsɛra dɛ wa maa caman y'a daminɛ u sanzera fana maa caman bɛ video cɛɲumannin daminɛ an tilala ka bɛɛ sanze tɔ la hali ne yɛrɛ min sigilen filɛ nin ye mɔgɔ dɔw ma kɔnfiyansi ne la hali bi fɔlɔ ko eseke nin fana tɛna tila ka kɛ maa tɔw ni ɲɔgɔn na yan n bɛ kale ala kan n tɛ kale kuranɛ kan n tɛ kale foyi kan sabu ala ka bon ni kuranɛ ye n bɛna o layidu di aw bɛɛ ma yan walahi ala kan'o dusu don ne kɔnɔ tile kelen ko n bɛ lamɛnbagaw janfa paseke mɔgɔ min bɛ k'a fɔ ne ye i ka video taabolo ka ɲi kana change o de ka o de ka ca n bɛna se ka n kale walahi suma walahi suma bilahi ne tɛ change ka da mun kan ne marala mara cogoya min na ne b'o dɔn n tɛna o fɔ mɔgɔw ɲɛna donc ne ba bɛ ne lamɛn ne fa bɛ lamɛn ne tɛ change a manamana video ninnu ne tɛ don a la donc changement zero aw ka tan ni fila de b'aw bolo wa a minɛnen don a bolo fila la n'i ye an da donnen ye ko o ko la an bɛ ɲɛ dɔn o la donc ne tɛ changer k'a fɔ ne bɛ changer ka taa manamana kɛlɛ la piripara video komi n y'o fɔ aw ɲɛna ni ala sɔnna a t'o ye a t'o ye n'an bɛ video kɛ jɔ don min na a bɛ jɔ wa video bɛ kɛ k'a fɔ bɛɛ ɲɛna a nin y'an ka video laban ye ɔ an bɛ ala deli ala kana o kɛ k'an sɔrɔ paseke o b'a sɔrɔ sa sufin o b'a sɔrɔ sa sufin ni ala sɔnna o t'anw sɔrɔ aw den de ye ne ye aw balimakɛ de ye ne ye n'an ye fili min kɛ ni min bɛ se ka sigi rezo kan n bɛ se ka sɔrɔ sɔrɔ cogo min na ni n bɛ se ka n ka nimoro sɔrɔ n ka nimoro bɛ n ka pasi kan u b'a di yan misaji la ne yɛrɛ bɛ misaji min sɔrɔ tile kɔnɔ a ka ca misaji bi duuru ye n b'a bɛɛ jaabi maa si ma misaji ci ne ma n ka piriwe la ko n bɛ jaabi a tɛ yen a tɛ yen mɛ n tɛ nafigiya de la ni n y'i ka misaji lamɛn ni n y'a ye misaji ye fankelen ye n t'i jaabi n b'a lamɛn ko nin bɛ t'i jaabi k'o fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ na sidiki fofana ka bɔ dunandugu sidiki fofana ka bɔ dunandugu kɛnɛkun kulukoro na k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka wale ɲuman dɔn aw ka lamɛnni n'aw ka hakilisigi la a ye jɛnɛ wele ko a ka na tan ni fila ka pilato kan sini inɛri video fila de b'an bolo sini inɛri ni bugula ka emisɔn banna ni ala sɔnna a ma n b'a dɔn mɔgɔw b'a lase jɛnɛ ma inshallah jɛnɛ ye mɔgɔba ye dɛ ne yɛrɛ y'a dɔn jɛnɛ ye mɔgɔba ye nin ko ninnu daminɛ ne ye mɔgɔ min ka misaji bɛ se ma a ka ca dɛ a ka ca walahi a ka ca dɔnku n b'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sigi ka ne lamɛn walahi n bɛ segin a kan cɛ o cɛ bɛ yen muso o muso i bɛ sigi ka ne lamɛn i bɛ ne nɛni o i bɛ ɲuman fɔ ne ma o walahi ne bɛ e sankɔrɔta ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ sigi ka ne lamɛn ne bɛ e bonya ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan walahi ne bɛ e fusaya ni ne yɛrɛ ye ka da mun kan i sɔnna i sigira k'i ka tan ta ka ne lamɛn i sɔnna i y'i ka intɛrɛnɛti ta ka ne lamɛn i sɔnna i ye ne ka kumaw lamɛn k'i ka tataw ta a la walahi e ka fisa ni ne ye e ka fisa ni ne ye ne b'o de fɔ aw bɛɛ ka fisa ni ne ye fɛn o fɛn bɛ sigi ka ne lamɛn aw bɛɛ ka fisa ni ne ye sabu ni maa tɛ sigi ka ne lamɛn kurazi tɛ kɛ ne na ka video kɛ donc aw bɛɛ ka fisa ni ne ye n ka foli b'aw bɛɛ ye a ye n ka misaji lase jɛnɛ ma ko n mago bɛ jɛnɛ na n ka plateau sanfɛ komi n bɛ k'a wele n tɛ k'a sɔrɔ wa k'a fɔ ko sedere mɔgɔba fɛn o fɛn bɛ yen ko ni ne y'i wele ko ne m'i sɔrɔ k'o bɛ ne dimi ne tɛ dimi sabu ka d'a kan ne ma don sedere na o kama k'a fɔ aa n bɛ karisa yɛrɛ ye wele n t'a sɔrɔ cɛ ninnu yɛrɛ ka ko yɛrɛ nafa tɛ ninnu yɛrɛ ka ko la i n'u bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ i b'u wele i t'u sɔrɔ o tɛ ne ka ko ni ne y'i wele ni ne m'i sɔrɔ n b'a bila minɛn min kɔnɔ dɔrɔn i okipelen don walima i sirannen don adamadenya yɛrɛ taabolo ɲɛ ne t'a bila minɛn kɔnɔ fiyewu ko n b'a fɔ aa karisa ca yɛrɛ ti sɔrɔ ɛ n'a fɔra a bɛ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu mɔgɔw u bɛ k'i filɛ kɛrɛdani fɛ i t'i ta dɛ ne bolo ninnu bɛɛ nafigiya de ne bolo ninnu bɛɛ nafigiya ye mɛ ne y'i wele ne m'i sɔrɔ n b'i to yen a kɔni ka di i ye ne y'i wele ne m'i sɔrɔ i ka misaji to n fɛ o ka di n ye mɛ n t'a digi n yɛrɛ la paseke ne ma na jɛkulu kɔnɔ o kama ne bɛ baara min na ne b'o de dɔn n nakun ye jɛkulu min ye ne b'o de dɔn wa k'a fɔ kanubaaw bɛɛ fana ye ko maa si kana siran ka don jɛkulu kɔnɔ a kɛra jɛkulu o jɛkulu ye maa si de kana siran k'a fɔ aa a ka di ne ye ne ka don nin jɛkulu kɔnɔ mɛ karisa kunkolo bɛ yen o man ɲi an kan'o kɛ o man ɲi karisa min kunkolo bɛ yen dɛ ala ye sababu ɲuman de ye ala bɛ se k'a kɛ sababu ɲuman ye e sirannen don kunkolo min ɲɛ dɛ ko tiɲɛnikɛla don dɛ a sababu bɛ ala bolo a sababu bɛ e bolo e bɛ se k'a t'o tigi kɛ ɲanikɛla ye o donc o la kana ban ka don mɔgɔw ka jɛkulu la ko karisa bɛ yen o de kama an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ siran ka don sedɛri la karisa bɛ yen ɛɛ karisa bɛ yen fananikɛlaw don bananikɛlaw don la la la mɔgɔ kana i kana sɔn mɔ jɛkulu n'i bɛ don a la i yɛrɛ de bɛ jateminɛ kɛ eseke nin jɛkulu in taabolo jumɛn b'a la u ka laɲini ye mun ye a jɛkulu porte-parole maa mɔdɛli jumɛn don a marala du jumɛn kɔnɔ a ka mara taabolo bɛ cogo di a kuma cogo bɛ di i bɛ nin bɛɛ de jateminɛ jɛkulu la ka sɔrɔ ka don jɛkulu kɔnɔ mɛ kana jɛkulu ye dɔrɔn k'a fɔ nin jɛkulu in bananikɛlaw de don fananikɛlaw de don ne ti don a kɔnɔ ɔ e dun bɛ ka taa don jɛkulu wɛrɛ min na a bɛɛ y'o mɔgɔ sugu kelenw de ye maliyɛn bɛɛ ye maa sugu kelen ye maliyɛn bɛɛ de ye kelen fananikɛla bɛ yan fɛ bananikɛla bɛ yan fɛ an yɛrɛ jigi da bɛ silamɛ tɔn minnu kan silamɛ diinɛ minnu kan olu yɛrɛ hali n'i ko k'i bɛ ɛgizanpulu ta u ka karamɔgɔw kan u b'i banani de n'u m'i banani u b'i fanani n'u m'a fɔ i musokolonden u b'a fɔ i dangaden walima u k'i bɔ halala yɛrɛ kɔnɔ u bɛ nin bɛɛ kɛ o dun ye ala ta ye ala ta fɔbagaw kɔni minnu ko ko ala yɛrɛ y'an bila ka na misɔn min kama wa ma wa ma halakitu jinni wali insi ila liyabudu ala y'an bila ka na misɔn yɛrɛ min kama maa minnu kan k'o kumaw lase mɔgɔw ma olu yɛrɛ bi mɔgɔw fanɛni ye o b'u banɛni ɔ n'e ko k'e tɛ na jɛkulu la k'o de bɛ yen ne hakili la o tɛ hakilina ɲuman ye dɛ i b'i na de ka se ka olu fana ɲini k'u dilan adamadenw bɛ ɲɔgɔn dilan de wo arasi y'a fɔ bɛɛ ɲɛna don min na bubu la b'a fɔ ko pepilu y'a janfa election ɲɛkɔrɔla la k'a kan k'i sen bɔ a la a ye mun fɔ a ko ko n balimaw a ko adamaden bɛ dilan dɔɔni dɔɔni de dɔɔni dɔɔni ko tile kelen ko tɛ o kuma in dun ye tiɲɛ ye o la an kana ban ka don jɛkulu la ko karisa bɛ yen karisa min bɛ yen dɛ e bɛ se k'a dilan o walahi walahi walahi n bɛ kuma in fɔ a ka ca mɔgɔ min bɛ yen n'u bɛ ne ba nɛni ni ne bɛ tila ka kuma n'u ye ba nɛni kɔfɛ n'u b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la karisa i sabalilen don i bɛ maa nɛgɛ nɛgɛ de hadamaden bɛ nɛgɛ nɛgɛ e m'a ye bagan farima n'i b'a minɛ i b'a nɛgɛ nɛgɛ wa donc hadamaden bɛ nɛgɛ nɛgɛ de mɛ kana bin ka don jɛkulu la ko karisa bɛ yen donc ma don n'i ka danaya i yɛrɛ ka kɛwale i bɛ don n'o de ye an'i yɛrɛ fanga i bɛ don n'o de ye mɛ kana don ni maa fanga ye dɛ walahi n'i donna ko karisa bɛ yen o donna doncogo min na ne m'o ɲɛɲini k'o dɔn i ti mɛn jɛkulu kɔnɔ bon o erreur de bɛ ka mɔgɔ caman sɔrɔ CDR ko la ani association wɛrɛ ko la donc ne kɔni ne ti don fali fɛ kurun kɔnɔ fali sen fana buta la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ fali sen buta la k'i sigi manamanakan fɔ la réseaux sociaux kan k'a sɔrɔ tɔ tɛ i yɛrɛ la i ɲɛ bɛ i n'a fɔ ngɔrɔba ni ɲɛ i tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ walahi hali nafa bɛ dɔrɔn ka n'i sigi dɔrɔn ka n'a fɔ sadi nafa yɛrɛ bɛ maliyɛn yɛrɛ mago bɛ sadi maliyɛn mago de bɛ sansibilisasɔn na bi ka mɔgɔ walahi n balimaw walahi maliyɛn mago bɛ sansibilisasɔn de la bi sansibilisasɔn jumɛn ka mɔgɔw ka hakɛ yir'u la walahi hali bi maliyɛn t'a ka hakɛ dɔn dɛ hali bi maliyɛn t'a ka hakɛ dɔn walahi walahi n bɛ segin a kan hali bi maliyɛn t'a ka hakɛ dɔn sadi maliyɛn yɛrɛ de mago bɛ k'a ka hakɛ yira a la hali sini maliyɛn mago de bɛ nin na o la an bɛ mɔgɔw la sensibiliser an tɛna an sigi piripara video kɛ foyi la bilen an bɛ video kɛ video min ka di mɔgɔw ye ka lini fana bila k'an ka nimoro bila bɛɛ bɛ weleli kɛ k'i hakilina fɔ ni ne bɛ emission sigili min kɛ ka nimoro bila ni sisan cɛ walahi ne ye faamuya min sɔrɔ a ye dɛmɛ yɛrɛ min di ne ma hala bɛ hala bɛ ne sɔn hakili la n ka baarada baarada yɛrɛ taabolo la a bɛ sɔn hakili la adamadenya yɛrɛ taabolo la a bɛ sɔn hakili la i bɛ se k'i yɛrɛ minɛ cogoya min na n'i dimina walahi donc ne filɛ ka nin mun kɛ ne ti jɔ a la bonya fɛn fɛn min kɛ n ye a barika bonya na fanu a barika bonya na donc dɔ kɛra hadamaden i sigila dumuni min kunna bamananw ko ten ko i kan k'i i wuli waati dɔn ne yɛrɛ mana sigi ka miiri n balimaw ne mana sigi ka miiri n balimaw k'a ye k'a fɔ adamaden yɛrɛ sadi bɛɛ wajulilen don bɛɛ wajulilen don k'a sigi k'a ye i bangena bange cogoya min na i natɔla mɔgɔ de y'i ka fɛn bɛɛ k'i ye k'i barajuru tigɛ ka fɛn bɛɛ kɛ i bɛna dege sigili la ka na dege tɛgɛlɛ la maa caman tɛ nin dɔn k'i tɛgɛlɛ ka den tɛgɛlɛ dɔnki tɛgɛlɛ mana bɔ i yɛrɛ de bɛna sigi po kunna i yɛrɛ ye si fana o yɔrɔ bɛ yir'i la i bo i b'o don i da kɔnɔ mɔgɔ sama cogo maa t'o ɲɛ yir'i la ka bɔ denmisɛnninya la ka tila ka na segin denmisɛnninya la ko kura tugun sabu n'i kɔrɔla i hakili bɛna kɛ denmisɛnnin i bɛna tila ka segin denmisɛnninya de la tugun mɔgɔw b'i naani naani de nin bɛɛ kan ka mɔgɔw fa an b'an ka bila ɲɔgɔn na banɛni ni fanɛni nafa t'a la o de la nin émission in an b'a ta fɔ ka taa fɔ a nɔgɔyara ni actualité min bɛ waati min an bɛ to ka kuma o kan o t'a bali k'an n'an ka sɛgɛrɛko kɛlɛ kɛ o t'a bali k'an n'an ka fasoko kɛlɛ kɛ an mago bɛ bɛɛ hakilina na ne nata bɛ bɛɛ kan ne nata bɛ bɛɛ kan bɛɛ ne nata bɛ bɛɛ kan ka da mun kan n nata t'i ka wariko la dɛ n nata t'i la i ka karisa i ka nin kɛ n ye dɛ n nata b'i la kun min kama i hakili de hakilina min b'i la dɛ i k'o fara ne ta kan ne nata bɛ bɛɛ la o yɔrɔ de la hakilina min b'e la dɛ o de kosɔn n delila ka deba dɔ kɛ an ka gurupu kan n ko mɔgɔw ma n ko eh, an bɛ kuma dɔ fɔ k'a fɔ ala k'an sɔn miliyari caman na n ko dɔw kɔrɔ de don a dɔw a miliyari dilen d'e ma ka ban kuwa n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna n k'a miliyari dilen d'e ma ka ban e bɛ ka ala deli fɛn min na k'ala k'o d'e ma o dilen don e ma a tɔ mun ye dɔrɔn wuli ka baara kɛ maa caman ma se k'a yɔrɔ faamuya n ko wari n ko mɔgɔw ka bɛnkafɛn de don wari tɛ foyi ye papiye kɔ n ko bɛnkafɛn don n'o tɛ fɔlɔ an kun bɛ fɛn min dun o ye kolon de ye ani fɛnw ye n ko dɔnku n ko wari ye bɛnkafɛn de ye wari bɛna fɔ papiye de bɛnkafɛn don dɔnku n ko ala ta tɛ anw de ka fɛn dilannen don an y'a kɛ bɛnkafɛn an ni ɲɔgɔn cɛ n ko ala ta ye mun ye n'o ye kolon ye dɔnku an kun b'o o falen falen an ni ɲɔgɔn cɛ donc ala ye fɛn minnu fana yɔrɔ fɔ an ɲɛna n'o ye ala ta yɛrɛ yɛrɛ o sanu de ye an b'olu ta k'olu falen wari la hali sanu fana kun bɛ falen ɲɔ na hali sini o bɛ eh, burusi kɔnɔnaw la yen nɔ buloti kun kelen ɲɔ paniya kelen buloti kun kelen ɲɔ paniya kelen donc kolonkisɛ ninnu ni sanu ninnu de tun b'an bolo o cogoya la mɛ an yɛrɛ sɔnna fɛn min ye ka u bila ni ɲɔgɔn cɛ o de fana filɛ nin ye a bɛna balimaw cɛ n'o ye wari ye sinɔn n'an ko sɔnna ka ala ka sanu ni kolonkisɛ ninnu ala ye nin bɛɛ yɔrɔ f'an ye kuranɛ kɔnɔ k'an ka taa u nɔfɛ a bɛ yɔrɔ min na a y'a bɛɛ yɔrɔ fɔ o de la n ko wari tɛ ala ta ye wari y'an yɛrɛ ka fɛn dilannen ye donc n ko ala ye miliyari d'an ma n k'an bɛ ala deli fɛn min na a y'a d'an ma hadamaden hakili de y'i ka miliyari ye ne sigilen filɛ ka nin mun kɛ nin nin nin mun filɛ nin ye hakili de ye nin baara hakili de ye nin baara hakili de y'i ka miliyari ye i ka jaman n'i ka sanu dɛ o de ye hakili ye hakili de b'a to i bɛ se k'i sigi k'i miiri dɔrɔn ka sin k'a fɔ ɛsiki ni ne nin kɛ tan nɔ k'a kɛ tan nɔ n tɛ wari dɔ sɔrɔ nin na n'i y'i sigi k'i hakili jagabɔ ka telefɔni dilan n'i taara k'i bɛ t'a feere i bɛ wari sɔrɔ a la o de y'i ka janu ni o de y'i ka sanu n'i ka jaman o de y'i ka miliyari ye ala de y'an sɔn miliyari la mɛ an tɛ ka baara de kɛ ɔridinatɛri ninnu ni fɛnw filɛ nin ye u y'a dilan ni hakili de ye o ni hakili sɔnna ka fɛn min kɛ dɔrɔn baara banna o la an b'a fɔ bɛɛ ɲɛna a ye jɛnɛ ma ko jɛnɛ ka kɛ cogo bɛɛ la a ka sabali a ka na a balimakɛ ka plateau kan sini n'o ye tan ni fila min la k'a ka na n ka plateau kan n delila ka mesazi bila a ma siɲɛ kelen a ye n ka mesazi lamɛn yɛrɛ ɔ mɛ a ma jaabi di yan mɛ sini kɔni n'ala sɔnna a ma n b'a jigi a bɛ na n ka plateau kan sini jɛnɛ sogodɔgɔ o la an bɛ video tigɛ yan nɔ a kana janya kuwa an ye video min kɛ bi an ye bonya caman sɔrɔ a kɔnɔ an ye ladilikan caman sɔrɔ a kɔnɔ an b'an ka cɛkɔrɔba fo papa buyaka cɛkɔrɔba min bɛ yen n'a tɛ a ni denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn na don o don o de kosɔn n b'a fɔ n ko cɛkɔrɔba ɲuman a ka ɲi denmisɛnninw cɛla cɛkɔrɔba in bɛ ka kurazi di bɛɛ ma cɛkɔrɔba in buyaka bɛɛ kan ka misaliya ta buyaka fɛ ani arasi yɛrɛ fɛ danni o jɛnɛ sogodɔgɔ dezɔn camu ee, segu sago ninnu bɛɛ kan ka kɛ misala ye ka misala ta arasibasi fɛ n'o kɛra an bɛɛ bɛ lafiya inshallah donc an bɛ buyaga fo fo ameriki ani an ka ativisi tɔw an bɛ maliyɛn bɛɛ fo kɛlɛ tɛ ne ni maa si cɛ ni maa si tɛ kɛlɛ non si tɛ maa la bilen walahi si tɛ maa la si tɛ maa si la donc anw ye ji de tigɛ ka na yan nɔ an tɛna sigi k'an bɛ baga maa si ma tungarankew n'an ma bɛn a tɛ se ka jamana tiɲɛ o walahi tungarankew mali tungarankew na ni sadi kɛlɛ jugu de bɛ bɔ i ni mɔgɔ cɛ a ka jamana kɔnɔ mɛ n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ tunga fɛ o kɛlɛ bɛ ban yen de pewu walahi i ni hadamaden mana kɛlɛ i ka jamana kɔnɔ cogo o cogo n'a taara ɲɔgɔn sɔrɔ wali jamana kan a bɛ ɲɔgɔn minɛ hali ala kama ko tɛ ala yɛrɛ de y'o kɛ mɛ n'a fɔra ko anw tunkaranw don n'anw ma bɛn jamana bɛ jɔ cogo di n'anw ma bɛn jamana tɛ jɔ e ni ala cɛ n'a fɔra anw bɛ kɛlɛ la yan an k'o bɛɛ maliya ta ka taa o suuru maliyɛnw kan mali kɔnɔ yen ne bɛ ka n ka mɔgɔ nin balo e bɛ k'i ka mɔgɔ nin balo e ka o tigi nɛni nin fana ka nin nɛni a laban a bɛ kɛ gɛrisibili ye nafa foyi tɛ tunkarankew ka kɛlɛ la ni mali mali jayɔrɔ ko mali ka ja mali ka ja fɔlɔ bɛ bɔ tunkarankew de yɔrɔ ni tunkarankew bɛnna mali jara ni tunkaranw ma bɛn mali ma ja sabu n'i ye mali du ta k'a lajɛ sɛŋa katɔrɔn disinɛf purusan balo de bɛ bɔ kɔkanna na katɔrɔn disinɛf purusan balo bɛɛ bɛ bɔ kɔkanna na ni i ka i i i i fa tɛ yen i terikɛ dɔ ka mɔgɔ bɛ yen an ka an kan ka jateminɛ kɛ nin bɛɛ la anw tunkarankew nin kɛlɛ in bɛɛ erezo sosiyo ka kɛlɛ de don n'o tɛ a tɛ mali kɔnɔ ɛ a ma kɛ ala faranka ya anw bɛ ka erezo sɔrɔ k'a labɔ cogoya min na n'a sɔrɔ ko malimɔgɔw bɛ ka erezo sɔrɔ ka ten yamma dɔ taara dɔ ka du ci ninnu bɛ ka kɛ yamma dɔ taara dɔ ka du ci ne sirannen don nin bɛɛ de la mali bɛna erezo sɔrɔ ka wasa don jumɛn maa t'o dɔn Erɔpu filɛ ka erezo sosiyo d'an ma ka konɛkisɔn nɔgɔman d'an ma cogoya min na n'a a y'a sɔrɔ ko mali tun b'a sɔrɔ ten walahi a ma dɔ taara dɔ ka du ci mɛ komi nin kɛlɛ ninnu i bɛ mali mɔgɔw ɲininka u b'a fɔ ee an tɛ video lajɛ paseke u tɛ se k'a lajɛ a forofɛ tɛ yen ɔ don min na ni nɔgɔya nana kɛ k'a sɔrɔ nin kɛlɛ bɛ sen na a fɔ dɔ tɛ taa dɔ ka du ci walahi dɔ bɛ taa dɔ ka du ci ka b'o yɔrɔ la an ka nin nin kulotiri demili yanni nin san yɛrɛ ka se tilancɛ ma an ka nin kulotiri fanga ka di zeniw ma an ka fanga mara ko cɛkɔrɔbaw kana na a bɛ bɛɛ da kɔnɔ k'an ka nin cɛkɔrɔba ninnu furan ka bɔ yen a fɔ cɛkɔrɔba ninnu man fisa ni anw zenɛsi ye cɛkɔrɔba ninnu ka fisa n'anw ye o paseke olu b'a dɔn u kan ka mun kɛ u b'a dɔn u kan ka taa yɔrɔ min na ɛ anw ma bɛn yan zenɛsi bɛ se ka na cogo di ni anw ma bɛn cɛkɔrɔba ninnu bɛ to yen dɛ wa u b'u si kɛ k'an mara ten nɔ donc denmisɛnninw de kan ka bɛn an ka baara kɛ yanni 2023 cɛ donc n'an ko ko cɛkɔrɔbaw ka bɔ yen denmisɛnninw bɛnnen tɛ a ye cɛkɔrɔbaw to u ka baara kɛ n'an ma bɛn an ka cɛkɔrɔbaw to yen u k'u ka baara kɛ u k'u sago ka na o de kun b'an bolo sini ko jɛnɛ ka yɛlɛ tan ni fana ka pilato sanfɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ lamini jama bɛɛ lajɛlen fo k'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw bɛɛ ni baraji mɔgɔ mɔgɔ donna lini kɔnɔ nin waati min kan filɛ mɔgɔ kɛmɛ ni tan ni kelen min bɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ne bɛ kuma min kɛ n b'a ɲin'aw fɛ aw k'a ta ni hakili ye CDR maa bɛɛ CDR sympathisants maa bɛɛ ne tɛ nafigi ye walahi n tɛ nafigi ye kabi ala ka n da n ma nafigiya kɛ wa n ti don nafigiya la aw bɛɛ y'a ye ni siri le jɛnɛfu ka ko pasera pase cogoya min na ne bɔra ka kuma fɛn fɛn fɔ wo t'a la a tɛ se ka wo b'a la k'a fɔ ko n bɔra k'a wayiba n ma bɔ k'a wayiba dɛ a ye fɛn dɔ de kɛ n bɔra k'o de ɲɛfɔ mɔgɔw ye a ye fɛn dɔ de kɛ n bɔra k'o de ɲɛfɔ mɔgɔw ye ale dɔgɔnin jugujugu de ye ne ye a nan'i sigi a ye ne kɔrɔmatigɛ a bɛ fɛn bɛɛ fɔ ne ma ne ma perese o ne n'a bilala ɲɔgɔn na cogoya min na ne y'o de ɲɛfɔ mɔgɔw ye n ma bɔ n'a lebu ye n ma bɔ n'a foyi ye ne ne kun ye mɔgɔ dɔ ye a ye nafigiya minnu kɛ ne fɛ ne kun bɛ aa karisa karisa man ɲi e cogo dɔn na a donna ta a bɔra ta ne ma ko mɔgɔ ye a ma ne sɔrɔ n'o yɔrɔ ye ne tɛ sɔrɔ n'o ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ misali bila ne kun privé la a bila i kunna dɛ ne tɛ sɔrɔ n'o yɔrɔ ye dɛ ni ne y'i ka kuma lamɛn ne bɛ hakili jagabɔ de n'i bɛ fɛ ka na ni côté min ye n b'a dɔn ala fana y'o dɔnniya di yan ni ala ka jɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn aw ni a denkɛ bɛ ɲɔgɔn bolo aw bɛɛ den de ye ne ye aw ni aw denkɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mɛ sini ni musow sera ka ca an ka lini ka ka di jɛnɛ sogodogo bɛ na n'ala ka jɛ ye sini jɛnɛ sogodogo bɛ na inshallah salamu alaikum tan ni fila min la sidiki fɔ kɔnɔ ka bɔ dunandugu kɛlɛkun kulukoro region na wasalamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuhu aw bɛɛ ni ci aw bɛɛ ni baraji n b'aw bɛɛ lajɛlen fo